Anois ar an líne tá an t-iriseoir spóirt, Cóilín Duffy. A Chóilín, fáilte go dtí an clár. Go raibh maith agat, a Darren. OK, labhair mé leat ar Near FM an tseachtain seo caite, a Chóilín. Dóibh siúd nár éistigh leis an agallamh sin, an féidir leat achoimre a thabhairt dóibh faoi chúlra an vóta ar an Satharn agus ansin a insint dúinn an bhfuil tú, Go pearsanta sásta leis an gcinneadh? Yeah, is dócha ar an gcéad dul síos, ar ndóigh, is teacht le chéile ar shlí, ar ndóigh, díriú i dtreo sin atá an rún seo ó thaobh an Chumann Lúthchleas Gael de. Ar ndóigh, is eagraíochtaí aonaracha iad an Cumann Lúthchleas Gael. Cumann Peil Ghaeil na mBan agus an Cumann Camógaíochta agus cabhraíonn sé leis an rún áirithe seo go bhfuil, you know, tá siad ag cur seo mar rud mór teacht le chéile, dul i dtreo an próisis i gcomhair teacht le chéile agus is rud maith é sin cinnte mar bíonn go leor, is dócha, ar siúl ó thaobh na heagraíochtaí céanna ag teacht le chéile agus ag úsáid na háiseanna céanna agus aroile chomh maith. So is maith an rud go ginearálta ar ndóigh ag an chomhdháil Cumann Lúthchleas Gael ag an deireadh seachtaine, Beagnach 90 fán gcéad de na Teachtaí a raibh i láthair, go raibh siad ar son an rúin agus is rud mór í sin, caithfidh mé a rá. OK. An bhfuil a fhios againn cén saghas athruithe a d'fhéadfadh a bheith i gceist go praiticiúil sa Chumann Lúthchleas Gael sa todhchaí a Chóilín? Mar shampla, an mbeidh tá a fhios agat 50% de thoscairí ag ag comhdhála CLG sa todhchaí mar ina mná? Is dócha ó thaobh an taobh áirithe sin de, tá go leor rudaí éagsúil i gceist ansin. Sin b'fhéidir rud atá molta ach níl aon chinneadh déanta air go fóill. Is dócha leis an rún ag an Chomhdháil ag an deireadh seachtaine, cabhraíonn sé do leithéidí an Ard Chomhairle an an Bord Stiúrtha is dócha ó thaobh an Chumann Lúthchleas Gael de, go, go ndéanann sé sin ó thaobh an taobh sin de cúpla rud a chur i bhfeidhm. Is dócha níl rudaí móra cosúil leis sin i gceist. go díreach agus cinní déanta ar sin faoi láthair ach sin ceann de na rudaí b'fhéidir a bheidh ar siúl sa todhchaí. Chomh maith leis sin, is dócha go praiticiúil is ag roinnt áiseanna agus mar sin de atá siad agus go leor ar siúl ó thaobh clubanna faoi láthair chomh maith so beidh cinní ar ndóigh á dhéanamh ag Cumann Peil Gael na mBan agus ag an Cumann Camógaíochta chomh maith mar gheall air seo agus beidh rún ag teacht is dócha bhí cinnte bhí cinn cúpla bhliain ó shin ag na Comhdhálacha sin is dócha go mbeidh cinn b'fhéidir ar ar na cláir do na Comhdhálacha sin ag teacht taobh istigh de mhí nó mar sin ó thaobh an Pheil na mBan agus an Camógaíocht chomh maith so beidh Go leor cinní, ach is dócha, osclaíonn sé an plé níos mó. Sin an rud atá ann agus is maith an rud é sin do gach duine chomh maith. Agus tá taithí in Éirinn le cúpla bliain anuas, nach bhfuil, le teacht le chéile idir na fir agus na mná, mar shampla, an GPA agus Cumann Gailf na hÉireann freisin, nach bhfuil? Cinnte de, agus Chomh maith leis sin, is dócha, luaigh tú ansin cumann na n-imreoirí ó thaobh na fir de, bhí sé mar an GPA agus bhí an GPA ann ó thaobh na mban, tháinig siadsan le chéile le dhá bhliain anuas agus chomh maith leis sin, ar ndóigh, Cumann Gailf na hÉireann ag tabhairt níos mó mná isteach i roinnt de na clubanna gailf. b'fhéidir, nach raibh ag freastal ar na mná, go raibh siadsan ag iarraidh iad a thabhairt isteach chomh maith. So sin ó thaobh spórtanna éagsúla de chomh maith. Ó thaobh Cumann na nImreoirí de agus mar sin de, ar ndóigh, tá sé sin ag díriú isteach ar imreoirí ach i roinnt de na clubanna, Cumann Lúthchleas Gael agus Peil na mBan, Camógaíocht, tá siad mar an One Club Model a thugtar orthu agus tá siad ag oibriú le chéile cheana féin, i lámha a chéile cheana féin ó thaobh páirceanna de, ó thaobh áiseanna eile de agus chomh maith leis sin ó thaobh praiticiúil b'fhéidir ó thaobh oifigigh agus araile chomh maith go bhfuil Is idir an taobh na mná mar choiste de chuid an chlub ina iomláine agus an struchtúr sin saghas ann chomh maith. Tá neart teacht le chéile agus obair i lámha a chéile cheana féin agus ar shlí ní fheictear difear i roinnt clubanna agus i roinnt áiteanna ach beidh difear mór ann chomh maith ó thaobh clubanna áirithe de chomh maith, seans go mbeidh níos mó freastail ar lucht na mná i gceantair éagsúla chomh maith agus an club Cumann Lúthchleas Gael a bheith lárnach. Chomh maith leis sin, is dócha le cúpla bhliain anuas feictear níos mó cluichí peil na mban agus camógaíochta mar double headers nó mar sin leis na fir chomh maith agus i mbliana ar ndóigh beidh cluichí ceannais sinsir Pheil na mBan agus Peil na bhFear i gCúige Laighean ar an lá ceannann céanna i bPáirc an Chrócaigh i gceann cúpla mí chomh maith so tá sé sin go maith agus sin ceann de na buntáistí atá ann agus teacht le chéile le cúpla bhliain anuas chomh maith ó thaobh sin, ag dul níos mó agus níos mó de sin atá le feiceáil anois chomh maith, is maith an rud é sin. Tá fhios agam go raibh agus go bhfuil an GPA ag déanamh a lán stocaireachta ar an gceist seo. An bhfuil tú muiníneach go mbeidh an CLG láidir go leor chun an t-athrú nó na hathruithe seo a chur i gcrích, a Chóilín? Is dócha, ní amháin an Cumann Lúthchleas Gael atá i gceist anso, is an Cumann Camógaíochta agus Cumann Pheil na mBan chomh maith, agus ní ní go hiomlán go bhfuil sé mar eagraíocht amháin atá i gceist, tá tá cúpla rud éagsúil ann chomh maith. So, beidh le beidh le feiceáil an mbeidh sé. An mbeidh sé ag dul i dtreo eagraíocht amháin agus an mbeidh sé sin againn nó an mbeidh siad ag obair níos fearr le chéile agus tá, ar ndóigh, mar a dúras, tá siad ag obair go maith faoi láthair ach you know is féidir feabhas a bheith ar chúrsaí i roinnt áiteanna agus rudaí chomh maith ach is dócha Braitheann sé ar gach thaobh den scéal sin chomh maith. Ach yeah, beidh, is dócha, má éiríonn leis, beidh, beidh sé, beidh sé go han han mhór is dócha. Agus is dócha, braitheann sé ar saghas struchtúir Cén saghas struchtúir atá ann chomh maith? Mar tá, bíonn go leor rudaí éagsúla ar siúl ag an Cumann Lúthchleas Gael, an Healthy Eating Project mar shampla, agus tá cúpla rud ó thaobh an timpeallacht á dhéanamh timpeall na tíre faoi láthair chomh maith. So ní amháin gur an spórt an Woods leis an Cumann Lúthchleas Gael. Tá go leor gnéithe éagsúla ann, cuireann siad an Ghaeilge chun cinn, ar ndóigh, ina theannta sin agus beidh sé seo, tá siad, tá siad go maith ag déileáil le ábhair éagsúla agus mar sin de agus ní spórt go hiomlán atá ansin. So ó thaobh Peil na mBan agus an Chamógaíocht ar ndóigh, Is rud mór atá i gceist teacht le chéile ach cinnte de go ndéantar iarracht chomh mór agus gur féidir ó thaobh gach taobh den scéal chomh maith. Ok, cairde chun teacht i dtreo dheireadh an agallaimh, níl a lán am againn inniu chun caint níos faide ná seo Má thagann na trí eagraíochtaí le chéile agus má tá siad faoi stiúir ag an ndeireadh is faoi stiúir an CLG, beidh an Cumann Lúthchleas-Gael i bhfad níos láidre ó thaobh uimhreacha de na mball, nach mbeidh? Cinnte de. Tá feabhas ollmhór tagtha ó thaobh uimhreacha na himreoirí agus mar sin de i ngach trí de na heagrais ar ndóigh. Peil na mBan agus Camogie ina theannta leis an Cumann Lúthchleas Gael so beidh i bhfad níos mó baill ann chomh maith agus cuid díobh ar ndóigh is baill iad den Chumann Lúthchleas Gael cheana féin mar glactar ballraíocht, sin ceann de na rudaí faoin t-aon club model mar a dúirt mé ná go n-íocfar an ballraíocht isteach agus tá tú mar bhall don dhá rud mar atá sé anois, an Pheil na mBan agus an Cumann Lúthchleas Gael, cuirtear i pota amháin. an t-airgead agus roinntear é idir árachas agus rudaí mar sin de atá mar chuid de chomh maith ach is yeah beidh go leor díobh is baill iad den Cumann Lúthchleas Gael cheana féin ach ar ndóigh is cinnte de go bhfuil sé chun uimhreacha a láidriú agus beidh na mílte daoine mar bhaill den Chumann Lúthchleas Gael má éiríonn leis an rud teacht le chéile ach b'fhéidir go dtógfaidh sé cúpla bhliain bhí iarrachtaí a dhéanamh roimhe seo agus sin an chaoi a bhfuil an an fáth is so bhfuil an one club model bunaithe so yeah beidh beidh beidh sé bhfad Beidh sé i bhfad níos láidre agus an cumann spóirt is mó sa tír a bheas ann ó thaobh uimhreacha má thagann gach duine le chéile mar eagraíocht amháin.